ndị be anyị ekele m unu abụ m nwa dị ọra mma abịakwa m ọzọ na ihe ngosi a m na-akpọ ọja ya bụ omenala ọdịnala na omenala jikọrọ anyị um, o nwere ihe m sị ka m kwutu maka ya n'akụkọ m nụrụ taa um, ọ na-abụ na ọ bụrụ na a hapụ omenala mewe ihe ọzọ bụkwara omenelu nwee ebe m nụrụ e kwuru ya n'otu ezinụlọ ka nwa mbụ ya bụ ọkpara nne ya nọ n'ugwu awụsa na kano wee na-azụ ahịa na-eme ọfụma ọ na-azụ ahịa mmanụ wee na-eme ọfụma nwa nke ikpeazụ wee mekata sị na ya chọrọ ịga mba ofesi na obodo oyibo m e wee chọba n'ihe ego a na-achọba nke mbụ anụwa wee chọba wee jikọba ma ka ọ ga-esi duga nwanne ya ziga nwanne ya mba ofesi wee na-ebi ego na-achọ na-enweta e mechaa wee ziga ya mba ofesi ọ nya ka arọ abụọ gara aga mgbe ndị boko haram bidoro nsogbu ha nyere e wee tụọ otu bọmbụ ha tụrụ n'ahịa wee metụta e, ọkpara nne ya anụ ebe ọ na-azụ ahịa wee mebisia ngwa ahịa niine nwa mmadụ wee gbara aka o wee bụrụ na ebe o bikwu na udo adụrụ ebe ahụ mgbe ọbụla oge ọbụla ha nọ n'ọsọ na-agba na-anata amaghọzi ihe ọ ga-eme o wee sị ka ya nataba ana nna ya bụ ana igbo ọ nya ka ọ lọtara wee kpọọ ee ụkọchukwu ka ọ bịanụ wee wee gọzie onye nke m- mba mgbe ọ lataziri e wee nọkatafu ee nwa nke ikpeazụ anụwa e zigara obodo oyibo mgbe ahụ wee nata ọ latazie e wee kpọọnụ ụkọchukwu ya bịanụ ka ọ bịa gọzie nwa ya nwa ha si obodo oyibo wee lọta n'ihi na nne ha so na ezinne ọ na-eme ọfụma n'ụlọ ụka a mara ya ama so nne ha anụwa bụ ihe kpọrọ ụkọchukwu ka ọ bịa o wee bịa gọziere ya nwa ya nwoke si obodo oyibo wee lọta o jizinụ ego ọ na-emezi ọfụma ọ nya ka um, ụkọchukwu bịaziri wee nọrụ na n'ụlọ na-echezi nọrụ na palọ ebe a na-eche onye ọbịa na-eche na-eche ka nke a si obodo oyibo wee pụta nke ọkpara anụwa wee pụta wee nọnyelu ya nọdebe ya wee ha na-akarị na-enweta onwe ha nne ya wee pụta wee kpọọ ya gịnị ka ị na-ezuzu ebe ahụ nọrụ Eh? ọ kwa sị gị kunyere nwanne gị nwoke mmiri ka o wee saa arụ ọ gị ka a bịara ịfụ ị bịa tukwuru ebe a gị na ụkọchukwu ana-akọ ọ gị ka ọ bịara ịfụ zuzuru ebe ahụ zuzupụ ebe ahụ baa n'ime ụlọ kunyere ya mmiri ka ọ saa arụ ka o wee bịa fụ ụkọchukwu Hey! ụkọchukwu si na ya hụta nwazi ya wee bilie were lawa na nke anya mmiri n'iru ya nke bụ na nwa mbụ n'ihi na o jighizi ego ọkwa onye nke zigara onye obodo mana o nweghịzi onwe maka na ọ ga-ekunyere nke ikpeazụ mmiri ka o wee saa arụ ndị be anyị biko na nke a bụ omenala ka omume dị ka anyị ga-akpọ ya ya bụ na nne na nna anyị unu ga-amakwa nke unu ga-esi na-atinye uchu n'ihe unu na-eme maka na oge ụfọdụ na ihe na-akpata ihe a na-eme n'obodo kịta ihe ụmụaka na-emezi oge ụfọdụ nne na nna ha so na ndị na-akpata ya n'ihi okwu a na-agwa ha sị gị ha ị fụrụ nwa nke onye a ị fụrụ nwa nke ọkafọ nwa nke okeke na ọ na-eme ọfụma na ọ na-aga obodo oyibo na-abata na-azụtalụ nne ha- na-azụtalụ nne ya ihe niile na- na- na-arụ ụlọ na-arụ ego nka na-ego moto niile dị iche iche agwacha ha otu ahụ ị fụ na ụmụaka ebidozi na-eche ihe ha ga-eme ka ha wee nwee ego n'ihi na ego ka a na-asọpụzịrị taa ọ bụrọzị mmadụ ọ jọgbukwara onwe ya mm? ọ ya ka e ji asịrị na ee ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala ọ dịzi m ka omenala ka ọ na-abụzi kịta mm? ya na m ga-ejide ya ebe a ụbọchị ọzọ m bịakwa ka anyị wee kọbakwa ya mana tupu m mechie ya ka m jikwara egwu a mbịa abụ a mbịa otu a m si wee dee ya ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala ụmụ ụwa jizi ihe ọjọọ eme ngala ọ bụzi na ihe ọjọọ abụrụlanụ ihe ọma onye ma ka mmiri si wee baa n'opi ugbogiri olisa bi n'eluigwe biko ekwekwala ka ihe ọjọọ kpuo anyị okpueze mana onye jụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ajụ ya o. ma onye kwado ihe ọjọọ ihe ọjọọ abụrụ ya ọbịa o. ngwa ndị ọma na-ege m ntị ka anyị kpọọkwanụ ihe ọjọọ asị ka ihe ọma wee chịara anyị o ka anyị chọbakwanụ ewu ojii mgbe chi dị maka chi jie o siere anyị ike ọ bụnụ ka ọ ha m n'ọnụ abụkwa m nwadịọramma ka ọ dị mgbe ọzọ